akuluakulu ake kutsatira ndondomeko potula nkhawa kapena madandaulo pa za mmene chipanichi chikugwirira ntchito zake oyankhulira chipanichi a jessie kabwila wanena izi kutsatira zimene mmodzi wa mamembala a chipanichi a alex major wayankhula ponena kuti kusankhidwa kwa a lazarus chakwera kukhala mtsogoleri wa chipanichi mpaka mchaka cha 2030 kunachitika mophwanya malamulo a chipani daniel zimba walemba lipoti Gawo 31 la malamulo aakulu oyendetsera chipani cha Malawi Congress, mcp, limafotokoza kuti mtsogoleri wa chipanichi atha kutumikira ngati mtsogoleri materemu awiri otsatizana pokhapokha ngati munthuyo wapambananso pa mpando wa mtsogoleri wa dziko. Koma malipoti akusonyeza kuti komiti yaikulu ya chipanichi inawasankhanso a Lazarus Chakwera kutsogolera chipanichi mpaka m'chaka cha 2030 ngakhale kuti a Chakwera sadapambane pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko pa September 16 chaka chino ndipo m'modzi wa mamembala a chipanichi a Alex Major ati izi sizinayende bwino ndipo iwo ndi anthu ena amene sanawatchule ati akufuna kuti chipanichi chichititsenso msonkhano osankhanso mtsogoleri wake malingana ndi malamulo ake. Ndiye ifeyo poona kuti sitikufuna kuti pakhale vacuum nchifukwa chake tinawafunsa akuluakulu a chipani kuti bwanji muitanitse convention. kuti tikapange rectify problem imene tili nayo. Koma yemwe amayankhulira chipani cha mcp a Jessie Kabwila ati chipanichi chilibe nthawi yoyankhulapo pa maganizo a munthu koma ati a Major amayenera kutsatira ndondomeko za chipanichi popereka nkhawa zawo. We can't sit here and converse with Alex Major.

kudziwa chifukwa iyeyo ndi wa chipani cha Malawi Congress Party. nkhani ina ndi yokhudzana ndi ma individuals anthu ena amene ali mchipanichi amene ali amphamvu kwambiri nkutheka kuti ndi amene ali patsogolo kumanena kuti ayi a chakwera ife tikuwafunabe kuti akhale patsogolo malamulo tasiyani apa ndiye chinthu chachikulu kwambiri so mcp needs to be very careful a lazarus chakwera ndiwo adatsogolera chipani cha mcp komanso mgwirizano wa tonse kulowa mboma pa chisankho chachibwereza mchaka cha 2020
maanja okwana 177 ndi amene adakhudzidwa ndi mvula yamphamvu komanso mphepo zimene zidakhudza boma la thyolo mwezi watha pakadali pano wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a jane ansah wapempha anthu amene amakhala madera amene amawayika pa chiopsezo kuti asamukire ku madera ena isaac salima ali ndi zambiri
Mvula yamphamvu komanso yamphepo idakhuza madera ena mchigawo chakumwera pa 17 komanso 18 mwezi watha. Mvulayi idaononga kwambiri pamene boma la Thyolo anthu okwana 177 ndi amene adakhuzidwa pamene ambiri mwa iwo adachokera ku dera la mfumu yaikulu Boidi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Jane Ansah adakayendera ena mwa anthuwa pamene adakagawanso chimanga komanso zinthu zina kwa maanja okhuzidwawa. Poyankhula pa mwambo wopereka zinthuzi, A Ansah adanena kuti boma lipitilira kuthandiza anthu amene adakhudzidwawa koma a Ansah adali nkofunikira kulimbikitsa ubwino wakuti anthu adzikhala mmadera mmene sakuwayika pa chiopsezo cha ngozi zogwa mwadzidzidzi. tikupempha anthu kuti amene ali mmadera amene amakhala ndithu chaka ndi chaka akudziwa kuti madzi amasefukira asamukiretu apite kumtunda komanso ah, anthu ayambe kuyang'anayang'ana kuti zinyumba zawo azilimbikitse kunena kuti kukabwera mphepo ya mkuntho iwo zinyumba zawo zikhale zili zolimba mmodzi wa anthu amene adakhudzidwa ndi vutoli a Ernest Ndalama adathokoza boma kamba kowaganizira ngozi imene inatikhudza kuti nyumba yanga yonse inagwa chi- chiwi- ziwiya zonse zinaphwanyika nyumbamo ife tinatuluka moyo komano tilibe china chilichonse wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wakhala akuyenda m'maboma angapo makamaka m'chigawo chakumwera kuthandiza anthu amene adakhudzidwa ndi mvula yamphamvuyi anthu okhala ku Chileka kwa Kuntaja m'boma la Blantyre ati ndi odandaula kuti boma silikuchita kalikonse pamalo amene lidatenga mu 2022 anthuwa adandaulanso kuti boma silidawapatse chipukuta misozi boma lidauza anthuwa kuti likufuna kugwiritsa ntchito malowa Kumanga nthambi ya sukulu ya Kamuzu University of Health Sciences, KUHeS. Veronica Kafumphe ali ndi zambiri mu lipotili. Malowa, omwe akufunidwa ndi Kamuzu University of Health Sciences, KUHeS, omwe akuona kuti ndi malo oyenera kukhazikitsa malo ophunzirira za mankhwala, malo ogulitsira, mahotela ndi zinthu zina zapamwamba. ngakhale akupatsidwa malonjezo mobwerezabwereza kuchokera kwa akuluakulu a boma, mabanja omwe akhudzidwawo sanalandire chipukuta misozi ndipo malowo akukhalabe osagwiritsidwa ntchito. Anthu okhala m'derali akhala akudandaula kwa nthawi yayitali ponena kuti malowo akungokhala opanda ntchito ndipo chiyembekezo chawo pa chipukuta misozi chatsika chifukwa akuluakulu a boma akungolozerana zala. M'modzi mwa anthu a m'derali omwe ndi wokhudzidwa, a Chisomo Chatayika, awonetsa kusakondwa kwawo pa kuchedwa kwa malonjezowa ponena kuti sikukusokoneza chitukuko chokha komanso kwabweretsa chisokonezo pa miyoyo ya mabanja awo omwe ndi opitilira 500 omwe akukhala m'derali. funso lonse lotiuza za mmene mwambo ungakhalire zitatha pamenepo zidapezeka zokuti adabwera zabwerano kuti afuna kuyamba kuwerengetsa kukula kwa malo amene akutenga kwa munthu ndi kuti ampatsa chipukuta misozi chotani komano kuchoka 2021 pamene valuation process inachitika Kudzafika deti ya lero yomwe tikuwerenga ndikuti 4 solid years kapena chaka choyambira cha 2020 ndi kuti ndi 5 zaka zomwe zapita palibe chilichonse chomwe chikumakamba tadutsa mu zambiri tapita kwa dc kwa dc kumakhangatiro kwathu a dc a Blantyre titachoka kumeneko timathanso kupita ku ofisi ina iliyonse ya kuhesi kuti mwina mwake tiyankhulane nawo komano zimapezeka zoti akuhesi amatisambiranso m'manja kuti "Ah, ife ndongothandizidwa chabe akatithandiza thandizo ndi kuti ifeyo tidzakuyankhulani kapena tidzabwera kudzayamba project yathu tikudikira aboma amene amalipira ma compensation. Anthu a m'derali adandaulanso kuti nyumba zawo zakhala zikuonongedwa ndi achifwamba komanso ngakhale mphepo ya mkuntho ponena kuti sangakwanitse kukonza chifukwa malowo ali pansi pa dzina la boma. A Esnart Zuze ndi m'modzi mwa anthu okhudzidwawa. mutha kuona nyumbayi yoti inapangidwa chinachilichonse kukhomedwa malata kudani plasta komano itabwera mvula ija ya freddy imene inaononga zinthu zambiri makamaka manyumba ambiri anagwa ndi atagwa anthunso kuti abwezerese akhonzese analibe mphamvu sinanga kuti olo akabwezesa ndi kuti palibe chomwe chichitika aboma akabwera akuzagumula chifukwa choti anayeza kale atazayeza a land aja
Ndipo wachiwiri kwa wamkulu wa sukulu ya KuHes a Mac Malewa ayankhapo pa nkhaniyi ndi kunena kuti akuwafunabe malowa komano iwo akudikira kuti amve kuchokera ku ofesi ya President pa nkhani ya ndalama ya chipukuta misozi chifukwa boma lidasintha. A Malewa adanenanso kuti kusintha kwa boma la Malawi ndi utsogoleri ndi zomwe zapangitsa kuchedwaku. Ntchito yomanga sukuluyi ikuyembekezeka kutenga malo okwana 300 hectare kuti akwaniritse kumanga sukuluyo. Akaidi 67 akhudzidwa ndi kusasuka kwa ndende maka denga la ndende ya Zomba usiku wa lolemba. Oyankhulira nthambi ya zandende a Steve Charles Meke watsimikiza za nkhaniyi ponena kuti mvula yamphamvu inasasula denga pamalo osungirako akaidi pa ndendeyi jason malowa walemba lipoti lomwe wawerenga ndi isaac salima a meke atifotokozera kuti palibe ovulala komanso kuti palibe mkaidi wina aliyense amene wathawa pa ndendeyi potsatira zimene zachitikazi iwo atinso azandende mdziko muno ndi othokoza kamba koti palibe vuto lililonse limene laoneka kupatula kuonongeka kwa dengali Potsatira ngoziyi, a Meke atinso akaidi pa ndendeyi aonetsa chitsanzo chabwino chosathawa pa ndende imeneyi ngoziyi itachitika. Pakadali pano mkulu wa bungwe la Centre for Human Rights, Education, Advice and Assistance, CHREAA, a Victor Mhango wati zimene zachitika ku Zombazi zinali zopeweka. Iwo ati nthambi yoyang'anira za ndende mdziko muno idanenapo za kufunikira koti ndendeyi ayigumule ndi kumanga ina Koma izi sizinachitike mpaka pano. Ndende ya Zomba adayimanga kuti mudzikhala akaidi okwana 800 koma mmene timafika m'chaka cha 2021, ndendeyi idali ndi akaidi oposa 2,000. Wachiwiri woyamba wa sipikala wa nyumba ya malamulo a Victor Musowa wadandaula ndi mchitidwe woononga sukulu za sekondale m'dziko muno. A Musowa aonetsa kudandaula kwawo pa zokambirana za aphungu aku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Pemphero Malimba ali ndi lipoti lomwe wawerenga ndi Blessings Mpinganjira. Mkati mwa sabata ziwiri zokha ophunzira aononga sukulu ya sekondale ya Kabadwa ku Zomba, sukulu ya Chulu komanso Chayamba m'boma la Kasungu. Popereka chitsanzo cha kuonongedwa kwa sukulu ya sekondale ya Chayamba, wachiwiri woyamba wa sipikala wa nyumba ya malamulo a Victor Musowa wati ndi zodandaulitsa kuti kuononga sukuluku kukuchitika pomwe aphungu akukangalika kukambirana njira zoonetsetsa kuti madera awo ali ndi sukulu zapamwamba. A Musowa ati nduna ya maphunziro komanso aphungu a ku nyumba ya malamulo ali ndi ntchito yaikulu yoonetsetsa kuti vutoli latha m'dziko muno. M'mawu ake, nduna ya maphunziro a Bright Msaka yachenjeza kuti boma lionetsetsa kuti lathana ndi ophunzira amene akuchita mchitidwe woononga sukuluzi. malamulo agwira ntchito amene aotcha sukulu imeneyo ayenera kuimbidwa mlandu komanso alandire chilango kuti ena akazamati ag- ag- cho- akaziganiza zootcha sukulu azizazindikira kuti anzathu zinawachitikira zakuti zakuti ifenso zikhoza kutichitikira zomwezo Malamulo amaonetsetsa kuti ngati munthu uli wa zaka 18 kupitirira pamenepo ukhoza kuimbidwa mulandu woti ukhoza kupita ku ndende imene amapitira ndende zonse komanso ukakhala wa zaka zocheperako umatha kulangidwa ah, ku- ndi kukasungidwa kumalo kumene amayikidwa ana amphulupulu. M'mawu ake mmodzi mwa aphungu amene ndi phungu wa dera la Zomba Thondwe a Dumisani Lindani wapempha makolo kuti akhale patsogolo polimbikitsa ana awo kupewa khalidwe lolakwika. Ndi zokhumudwitsa ngati dziko kuti tizingopalasa pomwepomwepo ku nkhani zachuma chifukwa dziko la Malawi lino lili m'mavuto ambiri kale a, a zachuma nde pamene tili ndi chuma chifukwa sukulu ija ah, kapena ah, chomanga chilichonse ndi chuma cha dziko lino kuti chipezeke chifukwa pamapita ndalama nde kuopa kuti tizingopalasa pomwepomwepo kuma- kapena kumabwerera mbuyo ndi kuyenera kuti tizitenga ah, tizikhala ndi chidwi kuteteza katundu amene tili naye kale because ngakhale nyumba kuti utukuke munthu ngati pabanja umayenera kuti zinthu zimene zilipo kale muziteteze zokambirana za aphungu aku nyumba ya malamulo zikuyembekezeka kupitirira Lachisanu bwalo la milandu lalikulu la supreme layimitsa kaye chigamulo cha bwalo lalikulu la milandu chimene chinali chakuti chisankho cha phungu wa nyumba ya malamulo chichitikenso ku mzimba hora bungwe loyendetsa chisankho la malawi electoral commission lidalengeza kuti a martha munthali a chipani cha democratic progressive dpp ndi amene adapambana pa chisankho cha phungu kuderali chimene chidachitika mwezi wa sepitemba chaka chino kuchokera ku mzuzu sam kalimira ali ndi nkhani yonse a munthali omwe ndi mkazi wa gavanala wa chipani cha dpp ku chigawo cha kumpoto a christopher mzomera ngwira sakugwirizana ndi zimene mmodzi wa omwe ankapikisana nawo A Henry Mumba omwe ndi a chipani cha Kongeresi omwe adanena kuti chisankho cha phungu ku derali sichidayende bwino kamba kuti padali mavuto ambiri. Woyimira a Munthali ku bwalo la milandu a Christon Ghambi adapempha bwalo la milandu kunena kuti chigamulo chochokera ku High Court chibadikira kaye ndi cholinga chonena kuti chigamulo cha ku apilu ndi chimene chidzanene zonse. Lolemba woweruza ku bwalo la apilu A Dingiswayo Madise anagwirizana ndi odandaula kunena kuti chigamulo cha ku High Court chiyime kaye pomwe mlandu ukupitirira ku appeal. Koma Madise anapempha omwe akudandaula kuti apereke kalata zawo m'masabata awiri ndiponso omwe akudandaulidwawa nawonso ayankhe m'masabata awiri. Mlanduwu akuti aumva kwa masabata okwana atatu. Poyankhula ndi Times, a Ghambi anena kuti ndi okondwa kuona kuti tsopano a Ngwira apitiriza kukhalabe phungu wa nyumba ya malamulo wa Mzimba Hora mlandu wa apilu ukupitirira ku bwalo la milandu. chimene chimachitika nchina chakuti chigamulo chatuluka chimene chinanena kuti sanasankhidwe bwino nde ngati zinali choncho uh, honorable martha munthali amayenera kuti atsatire chigamulocho Ndeno chifukwa chake samaoneka koma panopo chigamulocho chata chayimitsidwa kuti chisamagwire ntchito tikudikira apilu. Woimira a Mumba ku bwalo la milandu a Justin Dzonzi anati alemekeza chigamulo cha bwalo la milandu. Mukudandaula kwawo ku bwalo la milandu, a Mumba adauza bwalo la milandu kunena kuti anakadandaula ku bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno pa zamavuto omwe adachitika pa tsiku lovota ku derali. Komano bungwe la mec linapitirirabe kuulutsa zotsatira za chisankhochi posatengera madandaulo a mumba. Mwa zina, iwo amanena kuti anthu ena omwe amapikisana nawo ku derali amagawa ndalama kwa anthu ndi cholinga chonena kuti anthuwo akavotere iwo. A Martha Munthali Ngwira ndi wachiwiri kwa nduna yoona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, ulumali ndi chikhalidwe cha anthu komanso ndi wachiwiri kwa mkulu wosunga mwambo m'chipani cha dpp mu nyumba ya malamulo.
boma layamikira ntchito imene nyumba zoulutsa mawu za m'madera a mchigawo chakumwera zikugwira pa chitukuko cha dziko lino nduna ya zofalitsa nkhani a shadric namalomba yalimbikitsanso nyumbazi kuti zigwiritse ntchito mwayi wonse umene zingapeze pa ntchito yawo komanso kulingalira zokhazikitsa makanema a m'madera iwo anena izi pa mikumano yawo ndi akuluakulu a nyumba zowulutsa mawu za m'madera akumwera kwa dziko lino omwe anachitira ku blantyre daniel zimba walemba lipoti ili Malinga ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Shadric Namalomba, nyumba zofalitsa uthenga za m'madera zili ndi udindo waukulu polimbikitsa chitukuko chifukwa nyumbazi zimagwira ntchito chifupi ndi anthu m'madera mwawo. Koma a Namalomba anadandaula ati chifukwa anthu ambiri ogwira ntchito m'nyumba zofalitsa uthenga za m'madera sakutsatira bwino mfundo za masomphenya a Malawi 2063 komanso za chitukuko cha dziko ku boma la dpp. Pa mkumanowu, a Namalomba ati boma ndi lodzipereka kuthandiza nyumbazi pa ntchito zawo ndipo lapereka njinga ya moto imodziimodzi ku nyumba zonse zoulutsa mawu mchigawo cha kumwera kwa dziko lino. mukudziwa inu kuti eh, ma community radios komanso ma regional radios ndi amene amakhala kumudzi kwenikweni ndi amene amafikira anthuso kumudziko amafikira kaya ali kudimba kuwafikira kumeneko kaya ali kaya, kaya nkutchalichi kaya nkumapwando amene amachitika kumudzi zosiyanasiyana zimene amachitika amakhala ali kumeneko malipota awo amakhala kumudzi konko mwina kusiyananso ndi amene ali ma national broadcasters ndiye tinaona ngati kuti no tikhale nawo pansi chifukwa ama- amadandaula mu zambiri akudandaula kuti no e, kuti ayendetse ntchito zawozo ndalama zimakhala zochepa e, komanso anyamata anyamata amene ama- anyamata ndi atsikana amene amalemba ntchito mwina amakanikanso kuwalipira kumene komanso mayendedwe ngovuta e, komanso mabizinesi kapena zimene zimachokera mwina kuboma kuti tikamapanga zinthu zathu sitimatenga akuti timangotenga okhaokhawo amene ali ku national iwo sitimagwiritsa ntchito ngakhale amakhala kumudzi konko timatenga anthu ena ndiyeno zimene zimapangisa kuti asamakhale ndi ndalama zochuluka e, ndiye tinakambirana nawo nkhani imeneyo tawatsimikizira kuti yayi boma la profesa arthur peter mutharika likuganizirani nyumba zowulutsa uthenga za neno igo dzimwe chanco chivomerezi luwani Nyathepa, Nyungwe, Umoyo ndi Maravi FM zapindula nawo. A Blessings Melo ndi mmodzi wa akuluakulu ku Chivomerezi FM.
ma community radio station alibe kuthekera kuti iwo paokha one akhoza kukhala ndi mayendedwe chachiwiri license fee imene ili mma dollars ndi ma community tonse ambiri amene timapanga struggle kuti tikhonza kulipira mosavuta ambiri timapanga struggle pafupifupi chinakhala kuti sife ma communities ndibwezi ma community radio stations ambiri atatsekedwa mzaka zimene zadutsa zija koma tinene pano kuti uh, pambuyo pa challenge ngati imeneyi mukudziwa inu kuti ndithu kuti kuti tulutse mawu pamafunika ndithu kuti tigwiritse ntchito matawa amene si athu ena mtl ena tnm ena airtel apart from mtl ena onsewa tnm and airtel amatitchaja ma dollars and ma prices ake amakhala odula kwambiri oti ifeyo ndi level yathu ngati ma community radios sitingathe kufikira nkumatha kulipira Tikuona kuti tikuona kunena ndithu kuti pamene anduna anali nafe chonchi tapereka nkhawa zathu mwina Monga mmene ayankhira muja tikuona kuti zitikomera.
Malawi Communication Regulatory Authority ndiyo inakonza mkumanowu pofuna kupereka mpata kuti nyumba zoulutsa uthenga za m'madera zipereke zokha nkhawa zawo kwa anduna. chipatala cha mzuzu cha mapale chati chikupitirira kukumana ndi mavuto aukhondo kamba kakuchepa kwa antchito omwe amayenera kuchikonza M'modzi mwa madotolo ogwira ntchito pa chipatalachi a Gladys Njaya ayankhula izi pamene sukulu ya pulayimale ya Chris Academy idakasesa pa chipatalachi. Loveness Lega walemba lipoti ili lomwe akuwerenga ndi Samu Kalimira. A Njaya anena kuti chipatalachi Chili ndi anthu omwe amagwira ntchito yosamala pa chipatalachi okwana makumi atatu omwe akuti ndi osakwanira ndipo anayamika ana asukuluwa kamba kokasamala pa chipatalachi. chifukwa choti malo athu ndi akulu uh, pa, panopa pa chipatala chathuchi uh, anthu amene ndiokonza ndiwosapitirira 30 ndiye zikhoza kuthandiza kunakakhala zonena zoti akupitirira ndi cholinga chonena zoti ntchito i- izikhala bwino komanso isamavute mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya chris academy a chester ndovi adati sukuluyi inachita izi pofuna kuzindikiritsa ana asukulu kufunikira komagwira ntchito zothandiza boma kuti akhale nzika zabwino za dziko ngakhale ndife a private koma china chilichonse nafenso tiyenera tithandizepo dziko lathu la malawi ndiye nkona tinaganiza kubwera pano pa chipatala cha boma chifukwa ifeso tikadwala timabwera konkuno ku chipatala cha boma though we are a private school is private but we belong to malawi Tufuna aziweso ntchito they need to go together with responsibility tufuna anawa tiwakonzesere kuti akakhale ana ofunikira mmakomo pa sukulu ndi dziko lathu la malawi ophunzira okwana 42 ndi omwe anasonkhana kukagwira ntchito yosamala pa chipatalachi chipatala cha mzuzu health center chomwe chili kumpoto kwa boma la mzimba chimathandiza anthu opitirira 10000 a mu mzinda wa mzuzu ndi ena ozungulira
kampani ya redsom yomwe yapanga njira kuti anthu akhoza kumapeza mayendedwe mosavuta kudzera pa makina intaneti yalonjeza kuthandiza dziko lino kulemba achinyamata ntchito poyankhula pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa lilongwe Mkulu owona za chuma ku kampaniyi a Ivan Dzakapasu ati njirayi yapezetsa kale ntchito achinyamata oposa 300 amene ndi madalaivala komanso ena omwe akuthandiza kudziwitsa anthu za njirayi. Iwo ati akuyembekezera kuti chaka cha mawa adzabweretsa m'dziko muno galimoto zoyendera magetsi zokwana 100. Ofalitsa nkhani za kampaniyi a Stanley Mpinganjira wati kampaniyi ikuika chidwi kuti anthu ogwiritsa ntchito njirayi adzikhala otetezeka. Pakadali pano tikusangalala kuti yayambika ndipo pano padakali tili mu Lilongwe mokha muno koma mapulani opitanso madera ena mizinda ina muno m'Malawi komanso kutulukanso ndi m'Malawi momwe udakalipo kusonyeza kuti achinyamata ntchito zidakalipo monga panafotokozedwanso mchingerezi kuti Magalimoto a Redsom omwe plan yake yoti abwere ilipo. Magalimoto amenewa adzafunika kukhala ndi ma driver imenenso ili mwayi wa ntchito kwa ma drivers. Ma driver amenewa akapatsidwa galimoto imeneyi sikuti galimotoyi ili m'manja mwa Redsom mpaka kalekale. Adzipereka pang'ono pang'ono ndalama ya Redsom imaperekedwa mpaka galimoto kudzakhala yake kudzagwiritsa anthu ambiri okonda masewero a mpira wa miyendo akupitirira kupereka ulemu kwa katswiri wakale osewera kutsogolo kwa timu ya dziko lino esau kanyenda